eh, ndị be anyị anata m a na-abụ egburuchara akparata mkparata ma a na-awụsịrị onye nwe ubi eh, ama na ịlatara ọfụma nwa bụ ebatara ala Igbo ịfụ ka ọ dị na announcement ahụ anyị bịara mee batagodi abata ka ọgụ nwata aka afụ natagodu na agwụgoro na ọgụ na-adị ya anụzi n'iro wee na-anụ ọ iru ụnọ i wee nụba ọkwa ị fụ na krismas gara ọkwa ị fụ na ndị mmadụ juru obodo ọkwa ị fụ na ị nyara nnukwu moto gị ọkwa ị fụ na ị rarụ na be gị họteelụ niile juru eju obodo dịkwa otu a etikwara mmanwụ emere egwu agbara nkwụ agbara akwụkwọ emere 24 night dịkwa on n'obodo niile ihe ọma mee onwezi obodo ọka nkụ na ya ịfụkwa na ọ bụrọkwa ka ọ dị mgbe nwa ka ọ dị ihe a yọrọ chineke bụ otu a ndị eh, ụfọdụ anọ na 3 years ha abịarọ ụlọ chineke wee mee onye ọbụla abatasị anachiga n'udo anyị sị chineke aha ya deme ma daalụ n'ụzọ pụrụ iche ma rịọ ya nchukwu ka ọ malitekwe ka ọ malitere ọrụ ọma a ya rụwakwa ya luo ọgwụgwụ anyị alawo krismas anyị anatawo ee ụfọdụ ga-asị na ha ra anụ onu m eri mgbe ee ihe kpatara ya na-abụ na mmemme bịara karịsịa and uh, maka ihi na uh, ego anyị kwụ n'ụzọ anyị na-achụ ya ọ ya kpatara ụra na-afụ m kwa mgbe kwa mgbe onye enwena mwute no ihe ọma mee ee ugbu a ya etiwara udu ọ ka dịkwa n'iru afụkwa m imirikiti ndị ndị mụ na afụrụ ri nne ee ekwe m omenna tu na wa otegokwe ee happy to see you this that yes ọ ya ka m ji gwa gị ka ị nata ee mụ agajugo agajugo m agajugo m anatago m na ada ama ama anọzi m ya ee ekelere m Chineke n'ihe ọma o mere ndị Igbo ọfọ niile na arịrịọ niile anyị rịọ Chukwu o mekwara anyị ya anyị makwa na ọ nwekwa ndị dabakwara n'aka ndị ọjọọ ma gị mara amalụ na mgbe ụwa ọ na-emewekwe kpatụrụ ụfọdụ ji ababata krismas nwee accident anwụọ ụfọdụ bata ịghọtago ihe dị iche iche na-eme ilekwa krismas nke anyị gbara anyị fụ na oke accident adịrọkwa ị noticekwa ya enwekwa oke accident oke ọnwụ adịkwa oke accident adịrọ so chukwu jikwara ya wee mekwara anyị ihe ehe nwere onye aga Ore natawa Ore nwere accident o pe mpe ọ dịka emere owiri ewi owiri ewi ehm, ka esi eme egburu onye emee nke a mee nke a ndị agba egbe ebe agba ebe e, this that ọdịrọ much anyị agụtawuo ya nke o hiri nne ịmụrụ ọ nwere onye sị m ee eh, ee eh, ị na-akwa akwa nwere nke mere na ụga ihe ndaba na-adịbakwa gboo even mgbe gboo kwa mgbe ahụ ị na-asị n'obodo amakakwa ihe ndaba na-adịkwa ịnọkọtakwa ihe eme ihe ga na-eme ka o wee bụrụ mmadụ nọ n'ụwa mana ihe anyị na-achọ ime ka ị ghọta bụ na ọ karọ nkụ ka ọ dị mgbe mbụ ya arọ ịtọ gara aga anyị ma ihe anyị gabiga ọ dịrị otu ahụ na nke anyị gbara ụnụ anyị yọkwa chukwu ka arọ nke a bụ arọ anyị nọ n'ime arọ anyị nọ n'ime ya malụ mma n'ụzọ pụrụ iche ọ dị iche ihe mere arọ a ji ma mma ma ma mma n'ụzọ pụrụ iche ma dịkwa iche bụ na i nee anya ị fụ na 4 can divide ee eh? 2 can divide so na arọ anụnwa bụ arọ mmadụ ga-eji wee nweta ihe ọ na-achọ n'aka chukwu ekpere m ya na ọ ga-eme otu a ee eh, ụfọdụ si gị ee eh, na arọ 2024 ee gị

ị na-adakwa no gree for anybody no gree for anybody onye ji mmadụ n'ana jikwa onwe ya o ee eh, i jidekwa mmadụ i ji onwe gị aha ị bịa na-ejide aha I no go gree ijide I no go gree no gree for anybody ihe ekwe 2024 ị nakwa ekwugheri that thing marakwa ihe ị na-emere ị na-ama mma gree for anybody o ka ọ ghara ịbụ maka afụrụ m onye barrow naabọ fesiri onwe ha na warawara ụzọ onye barrow nke a no gree onye nke a no gree ndị mmadụ a na-ebu ibu na-apụ ndị ọzọ na-ebu ibu si ụzọ ọzọ na-apụ ruo n'abalị ebe I no go gree no gree for anybody i jee kwụwa onwe gị ofu ebe ị nọrọ ebe a unu nọgide ebe a chi jie i buriri ibu na i bu nọ n'ebe ebe a chi jie ọ bụrụ na ụnụ mechaziri gaa azụ ị gbaziri aka laa ya dị so no gree for anybody no gree for anybody marakwa ụdị ihe ị na-eme no gree for anybody o ọ mebụ na ihe ahụ bụ ihe a ga-eji wee zọpụta gị na-eme no gree no gree for anybody ọ nwekwara ya na-abụ ọ kpaba agwa mgbe ụfọdụ eje ebe ahụ ọ fụ onye ebe ebe ahụ ọ maa ya ụra ka o wee dị correct ụra ha mara ya bụ ọnụ ọ bịara kparị ya bụtụ n'ọnụ ọ dịzikwa ka ọ mara ihe ọ na-eme o kwuchaa ya ya

ọga polisi bịa arrest ọ kpụrụ ya tiri mmadụ n'ala ọ kpụrụ onye tiri n'anị no gree for anybody ekwekwala ka ọ landịa gị na cell no gree for anybody ebujekwala gị prison no gree for anybody emekwala gị i jee mebe no gree for anybody ije dị na-eme onye ga-enyere gị aka na 2024 no gree for anybody marakwa ụdị no gree for anybody aghọta m the language short to be frank with you aghọta m ọ no gree for ama m ọ no gree for onye na-achọ ịnara gị ihe gị ọ nwere ihe gị mmadụ ya abụ ọ bịa ịchọ ka ọ bịa nara gị use your brain kpọkọrọ ọnụ makana mgbe ụfọdụ na nkwofe nkwofe ọnụ ọnụ honorable ka nọ na nkwofe abụrụ ya abụ nnafe